Su comitau SOS centoventinove adesso basta, naschiu a pustis de sa morte de sos frades Matteo e Francesco Pintor, de sèichi e bintibator annos, in un'incidente istradale sa die de Nadale de su duamiza e dechesete, in su caminu andande dae Nùgoro a Macumele, at ammaniau un'àtera initziativa. Custu manzanu in su situ internet Change punto org an apertu una petitzione indiritzada a sa Regione, pro collire sas protestas de sos tzitadinos contra a sas conditziones de su caminu chi andat dae Nùgoro a Macumele, chi in sos annos, pro neche de mancàntzia de manutentzione, at cajonau tropu mortos e isaguras familiares. Sas firmas collias las an a cunsignare a su Comitau de sos Sìndicos, naschiu in jannàriu de su duamiza e decheoto, intre sos comunes de Nùgoro, Oroteddi, Bortigale, Macumele, Silanus e àteros, impinnaos a pedire chi sas istitutziones pònzana in securesa cussu caminu, a manera particulare dae su chilòmetru sessantatres, ube sunt capitaos su bonu de sos incidentes. Sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Casteddu at fatu unu secuestru preventivu de benes immòbiles e mòbiles pro unu vìrgola oto miliones de euro dispostu dae su Tribunale de Casteddu a secus de sa richiesta de sa Procura de sa Repùblica. Sunt màchinas de lussu, contos correntes bancàrios, cuotas societàrias e pòlitzas assicurativas chi sunt in capu a batos pessones suta protzessu pro una chistione ligada a su tràficu de droga. Sos finantzieris de Casteddu ant fatu custa atividade de secuestru chin sa collaboratzione de sos collegas de Roma in s'àmbitu de un'indàgine coordinada dae sa Diretzione Distretuale Antimàfia chi at fatu arrestare batos pessones in martu de su duamiza e dechesete dae sos Carabineris de Villacidro. Sos finantzieris an mandau a dae innanti sas indàgines econòmicu-finantziàrias patrimoniales chi an bocau a pizu una diferèntzia manna intre sa disponibilidade de sos benes immòbiles in capu a pessones arrestadas e a sos familiares e sos rèdditos decrarados. Sa diretzione de s'ATS Sardigna ASSL de Nùgoro e s'unidade operativa cumplessa de Immunoematologia e Medichina Trasfusionale de su Presìdiu Ospedalieru Santu Frantziscu fachene un'apellu a donare su sàmbene pro parare fronte a su bisonzu de sos presìdios sanitàrios de sa provìncia de Nùgoro chi in istiu depene curare meda prus patzientes rispettu a su restu de s'annu. Est de importu mannu, ammentat sa diretora de sa asl de Nùgoro, Gràtzia Catina, chi si facat cust'atu de bonu coro fintzas in istiu, ca su bisonzu de sàmbene no andat mai in fèrias. Sa donatzione est un'atu chi si faghet de badas, chi ponent a disponimentu cumponentes che a su plasma, chi sarvan sa vida e chi non si podent produire in laboratòriu. Donare su sàmbene est simpre e sicuru, bastat èssere magiorennes, sanos e pesare prus de chimbanta chilos. Est un'issèberu de cussèntzia importante pro sos àteros e pro nois matessi. Un'invitu particulare lu faghimus a sos zòvanos, sighit sa diretora de sa ASL, a chie galu no est donadore e chi lu cheret diventare. Podent andare trancuillos a sas sedes de s'Avis o a su centru trasfusionale de s'ispidale Santu Frantziscu chi est apertu cada die dae sas oto a mesudie e mesu. Chin sas paràgulas amore e coro est istada presentada custu manzanu in Casteddu sa bintitres editziones de Otunnu in Barbàgia, ideadu e organizadu dae s'Aspen, s'azienda ispeciale de sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro. Sunu trintaduas sas biddas chi dae prima die de Capidanne, chin Bitzi, a su seichi de Nadale chin Orune e Ovodda, an a pònnere in mustra sas prendas issoro de sa cultura, s'enogastronomia e de s'ambiente. A sa cunferèntzia pro s'imprenta an picadu parte Barbara Argiolas, assessora regionale a su turismu, Agostino Cicalò, presidente de sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro e Roberto Cadeddu, presidente de s'Aspen. Sa punna est de fàghere sos nùmeros de s'annu passadu. Cust'annu puru sa Càmera de Cumèrciu de Nùgoro at detzisu de promòvere a Otunnu in Barbagia chin d'unu investimentu econòmicu de importu, capassu de batire balanzos pro oto deghe miliones de euro a su territòriu e a sas impresas. S'obietivu, at nadu su presidente Cicalò, est de ammaniare unu produtu turìsticu chi diat a sos bisitadores sa possibilidade de connòschere sas traditziones e s'identidade bera de su coro de sa Sardigna. Su Comune de Nùgoro at detzisu de aderire a s'aplicatzione gratuita Junker pro telefoneddos Android e Apple, chi at a azudare sos tzitadinos a fàghere menzus sa pìniche seperada e a ghetare s'arga a su bote zustu, creschende in custa manera sos profetos econòmicos e ambientales pro totus. Lu dat a ischire s'amministratzione comunale chi in d'una nota sutalìniat comente custa aplicatzione l'àplican oramai unu muntone de amministratziones pro comunicare in presse chin sos tzitadinos. Su servìtziu, una borta isgarrigada s'aplicatzione Junker, permitit de ritzìvere agiornamentos e comunicatziones importantes de su Comune, non petzi pro totu su chi pertocat sa pìnniche seberada, ma peri pro comunicatziones de Protetzione Civile, Allerta Mèteo e s'abba de sa rete.